treasury bill ndi ngongole imene boma limatenga ku mabanki ndi makampani a mdziko muno tiyerekeza kumanga msewu alibe ndalama zolipira ma civil servant reserve bank imayitanisa treasury bill auction makampani amachita offer ngongole kuboma

954 billion 2024 pa 27 marichi 2025 mabanki anachita offer 468 billion chakwera anatenga 250 billion
tikunena kuti ku malawi kuno chimene chativuta kwambiri ndi kusalemekeza ndalama imene munthu walipirira msonkho bwanawe anthu amene akudandaula msonkho anthu amene akupanga zichani zichani onse aja salipira msonkho akufuna koma akaona kuti msonkho wawo ukugwira ntchito yoyenerera amafunitsitsa atalipiranso zambiri chifukwa akuona zimene zikuchitika koma ku malawi kuno ikafika ndalama ya boma ndalama ya msonkho ndalama yochokera kwina timakhagwa nayo dovu kuti tiyidye mwa ukhuluku ndikuganiza ngati kuti tinayenera kufika pomaiopa ndalama ija chifukwa wina wake wazunzikira kukanyamula matumba kuti ndalama imene ija ilipire iweyo kuti ungokhala pansi nkupanga corruption nzachabe ndiye timanena kuti mmene a president anenera pa central government kuti salola corruption ifenso ku local government sitilola corruption kunali treasury bill auction mu january boma linakana 348 billion akuluakulu sizinachitikepo mu nthawi ya chakwera boma kukana ngongole yochuluka chonchi dzulodzulo lomweli pa 10 february mabanki anapereka offer ya 179 billion apm wangotenga 12 billion yokha 90% rejection malawi congress party ikanatenga 179 billion yonse kugulira mahewu komanso kulipira oyimba mabanki amayika interest rate 15% lero akufuna 12% koma boma likukana kubwereka akuluakulu ngakhale chakwera amatenga loan mafuta amasowa chakudya kunalibe mankhwala m'zipatala amasowa and moreover dziko linali pamoto chifukwa anthu amadya chitedze kodi ndalama zimene amabwereka kuma banki zimapita kuti now we have professor akukana kubwereka ndalama kuma banki mafuta akupezeka ma heavy duty printers amenewa ndi ma, ma printer akuluakulu ota- oti atha kuchita print ma passport 2000 pa tsiku ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti ma printer amenewa akatibweretsera ndi kuchita install ku mzuzu ku mangochi komanso ku blantyre ndi kuno ku lilongwe amene tinayo kale Ife apanopo currently ku Lilongwe tikugwiritsa ntchito printer imene yaikulu. Ndiye ma system amenewa followa ndiye kuti Malawi tizakhala ndi capacity yochita produce ma passport 8000 pa tsiku. Tikatero ndiye kuti backlog ya ma passport imene tinayo titha kuimaliza pa matsiku ochepa. Komano izinso zitengera kuti uh, ngati kuboma limene lasonyeza chidwi kale kuti atilipirire ma booklet amenewa kuti tigule ma booklet okwanira komanso tikatero tikakhala ndi ma booklet okwanira ndiye kuti titha kugawa ma uh, printing centers ya Mzuzu, Mangochi komanso Blantyre. Tikatero ndiye kuti vuto limeneli tikhala tikuthana nalo komanso ndi chikhulupiriro kuti ndi support imene boma laonesa kale ndi chikhulupiriro kuti pofika March vuto lonse la mapasipoti ku malawi kuno tikhala titathana nawo dpp sinabwere kuzatenga katapira nthawi yakwana kuti mabanki atukule amalawi apatseni loni pa chiongola dzanja chotsika that will encourage spending and investment ogwira ntchito za boma mwachitsanzo amaopa kutenga loni chifukwa interest ndi yokwera panopa aboma sakutenga ngongole m'mabanki taona dzulo munapasa 179 billion apm wakana wangotengako 12 billion so 157 billion imene yatsala mukhoza kubwereka ogwira ntchito ku boma akhoza kumangira nyumba shopu kugulira galimoto potero nawonso ogulitsa njerwa matabwa and even hardware adzapeza makastoma mu nthawi ya congress mabanki amabwereka boma ulendo uno apm akukana amalawi ali ndi mwayi wopanga mabizinesi kupanga zitukuko because there is too much money in the system zimene ndikufotokoza pano hrdc sangakuuzeni they will complain about ministers travel akuti chimanga chatsika mtengo sizinachitikepo mbiri ya dziko lino katundu kumatchipa january tsopano inuyo hrdc mumafuna anthu azidya chitete maulendo anduna akupindula chifukwa akuona zinthu pa ground kotero akupereka genuine report kwa apm osati zimene timaona mbuyomu ndege sinafike ku mzuzu akuti inafika chakwera ndi president woyamba kupereka sona yabodza ku parliament that was 14 february 2025 chakwera anatiuza kuti wamanga chipatala ku rumphi ku nkhata bay nyumba za polisi ku likoma nsanje phalombe chiradzulu zonsezi zinali zabodza so kwantere anali president woyamba kupereka sona yabodza ku parliament you cannot do that with apm maso ake ali ku immigration kuona nkhani ya passport ku macouncil road construction and even agriculture akuluakulu history is the best teacher